Ehee, ndewonu. Biko nna, ị akọwala anyị afa gị, onye ị bụ, a na-agwa anyị obi onye anyị nọ na ya kịta. Okay, nnọọ. Afa m bụ Maazị Ọba Okwudilichukwu Sylvester

and um, Diọkpa unu nọ na be ya bụ the second in command to Umuezeagwu village na Igbuzo be anyị a nnọọ
ndewo ee kedu position Diọkpa na Igbuzo ebe a Ah, position Diọkpa na Igbuzo a Igbuzo dị ebe ili ọ bụlụ na agụbazia by seniority na this very quarter Umuisor ya bụ the the the the the first person the oldest so n'Umuezeagwu ya bụ number second Then Igbuzo as a whole, I believe that ị gụa, a gụa, a gụa, a gụa n'ime Igbuzo niine, his position nwee ike bụ the sixth or the seventh um, person. Nnọọ.
Kee age Diọkpa?
Age Diọkpa dị na 97 years as at now.
Okay. ee ndewo nwanne m ka ị na-agwa anyị okwu ana m ayọ gị ka ị welite onu gị ka anyị nwee ike capture ihe niine nke bụ eziokwu nke bụ eziokwu biko kọwara anyị maka Igbuzo
Okay Igbuzo bụ nnọọ obodo ọma Igbuzo bụ Igbo bu ụzọ wee bịa na ụfọdụ ndị na-asị Igbo bi n'ụzọ mba anyị bụ Igbo bu ụzọ wee bịa Umejei bụ the founder of Igbuzo he is a warrior very energetic and a huge man who in his uh, survey of this very land um, ọ bụrụ na o nwegodo onye o kwuru n'anị a he conquered everybody and he chose the name na ya bu ụzọ wee bịa and Umejei nwa Eze Isu bụ the prince of uh, isu land nna ya bụ eze so we are the sons of, of a king we are prince precisely Isu or Isu Njaba. isu anịọcha dịka ka esi wee kọwala anyị anyị si n'isu njaba nke dị n'imo steeti kịta kịta wee bịa ebe a ka anyị si wee wee pụlụ ebe a ka anyị si wee wee bịa dịka ụmụ eze and ọ bụ na ine anya iji wee wee gosipụta na anyị bụ ụmụ eze among the ten quarters in Igbuzo anyị nwee ndị na-aza ụmụ eze to show that we are prince and princesses kpọrọ anyị aha quarters ndị a nọ n'Igbuzo yes anyị nwere like i said anyị nwee 10 quarters in Igbuzo anyị nwee ụmụ eze na ụmụnne eze Ah, anyị nwee ah, anyala ọbụm ya bụ ezukwu na achala anyị nwee ogboli anyị nwee ụmụ ọdafe anyị nwee ogbe owele ise anyị nwee idi na ịsagba anyị nwekwa ụmụ eke seven anyị nwee ụmụ ehe eight anyị nwe ụmụ eze agwụ um, anyị nwekwa oke- ụmụneze sokwa n'ime ha, ụmụ eze na ụmụneze then uh, anyị nwe anyị nwe ogbe ogbe owele making it um, 10 quarters in Igbuzo yes now abịawa na emume e ji mara Igbuzo yes which is a tradition custom festival o nwe ihe ndị ị ya-akọwara anyị kedu nke unu mepụ kịta i just gafụ kịta kedu ihe a na-akpọ ya um, ke anyị mesi
anyị ka mesifu n'ọnwa ọgọst na septemba nke anyị mere n'ọnwa ọgọst ka anyị na-akpọ ifejiọkụ festival ifejiọkụ festival bụ um, festival ndị igbuzo na-aga na-eme na-enwe obi anwụlị na ife ọfụ achọgo ka ọ bata na anyị na-enwe anwụlị na ife ọfụ anyị achọgo ka anyị libe ife ọfụ anyị achọgo ka anyị libe ji ọfụ anyị na-ele olileanya na the next one month ndukwu ga-apụtaba ji ga-apụtaba new new things ga-apụtaba therefore every old thing anyị nwe old stock anyị ga-eli ya once ọ bụrụ na o nwe ji mbụ dị anyị elichapụ ọ bụrụ na o nwe those small small things anyị na-esevu dịka small rice dịsị n'ụlọ mbụ any ife dịsị anyị na-agadazi ka anyị lie ya because anyị amago na in the no distant time two weeks three weeks from now new things, new things will start coming out ji ọfụ ga-apụtaba ndukwu ọfụ ga-apụtaba vegetable is there egwusi apụtaba many many things before ọfụ apụtaba and ọ bụ na anyị na-eme that eh, festival anyị na-akwanyere ugwu according to hierarchy ndị bụ ndị eze ga-ebu isi wee mee ndị eze mesịa ndị mkpalọ eme ọ bụ na ndị mkpalọ mesịa ndị mgba mkpịsị eme ọ bụ na ndị mgba mkpịsị mesịa ndị aka ikolo ga-eme and a week interval ndị aka ikolo ji wee mesị you find out that now anyị ga um, awazia awazi ji and uh, n'ime ịwazi ji a anyị na-akwadebe during this uh, Ifejiọkụ festival o nwere some other celebration dịka uh, wrestling ịgba mgba anyị na-abịa na-agba mgba a na-agosi muscle maka na onye lijula afọ ga-eli ike wee mee gịnị wee gba mgba ọ bụ i lijuzi afọ egwu ụmụnna ya ka i si wee wee lijuo afọ and then we a lot of prizes anyị na-enye recognitions anyị na-enye sponsors na-abịa you know last year own ị- ị fụ bbc anọ live na vidio ọdịna ọdịnala igbuzo ọ dị na youtube people can go there and watch and immediately after that ịwa ji igbuzo esetịa ndị a so na some of the festivals anyị bụ ndị igbuzo na-observe yes daalụ ndewo ee dịka ka i si kpọsa afa obodo ogbe- ogbe dị iche iche make up igbuzo yes kedu obodo dị na Anioma Enuana ha na igbuzo ka bụ nwanne ee dịka ka e si wee kọwalụ anyị na onye kwudo nna kwudo ndị mbụ ọ bụ na i nee anya n'ime delta north aniọma steeti aniọcha oshimili be anyị a um, anyị na ọkpanam ka bụ nwanne maka na anyị na fa na-eshi nwanne ọfụma ọfụma ee a gwa anyị na anyị na ọkpanam si ofu ebe wee bịa na ụmụnne anyị ka ọ bụ they are like our elder brother so anytime anyị na-awa ji to show that brotherly love ife anyị na-aga na-eme bụ anyị ga-abịa kwanyelị fa ugwu dịka okei awa ji n'ụtụtụ anyị bụ igbuzo Igbo bu ụzọ awa ji n'eshishe iji wee na-asọpụrụ ee diọkpa maka na a sị na ọkpanam tọrọ igbo igbo eh, igbo bu ụzọ Igbo bu ụzọ yes Okay. A- ị- as- ị- ọ o so ofu ebe ka fa si wee wee bịa mana according to age Umejei nwa eze Isu, the prince of uh, Isuland, na-akwanyela ya ugwu as an uncle who is an elder to him. So ọ ka o si wee mee na anyị na Ọkpanam ka bụ nwanne. Yes.
Okay. Ee, Igbuzọ si na Isu Yeah. Njaba Wee bịa. wee bịa bilie ebe a wee na-agbasapụ alụ Yes. na-alụ ife dị ebube na ebube. Emesi Na m- emesife ike. ọzọ m chọrọ ịjụ gị wụ ee a bịa na Igbuzọ kedu ihe bụsi ndị anwa ndị Igbuzọ na-asọgasị
Um, obodo ọbụla nwee ife fa na-asọ nwekwa ife fa na-eli Ah, ụfọdụ ndị sef na ife ụfọdụ ndị na-asọ ka ụfọdụ ndị na-eli Ele. mana ọ bụ na ị nee anya n'ime Igbuzọ be anyị a o nwesi ụfọdụ ndị ife anyị na-asọ ọ bụ na ị nee anya na Igbuzọ onye ọbụla zuo ori zuo oshi ndị Igbuzọ anyị na-asọ ya ife anyị na- ife anyị na-eji na-etinye a sanction to curb criminality bụ ọ bụ na ị nwụhụ

uh, nwee a dance anyị na-akpọ Ọkanga dance um, procession e ji wee wee na-agwa the whole Igbuzọ that na this man has uh, departed and is a good man so we are going to go around the town iji wee wee gwa m na onye a nabagokwa so if you are a titled man and i zuo oshi that kind of right and privilege will be denied for you a ga- a ma nkwa gị in fact ọ ga-adị ka ebe a na-enyi nwa ndu adịdị mara ga na-asị pụtakwanụ na onye a zuru ori onye bụkwa na o ji ga-eso nwunye mmadụ wee larụ obodo wee mali na ife dị otu a ka onye a mee ọkwa ofu ife a enyekwa onye zuo oshi ka a ga-emekwala onye a mele ife Alụ. ife dị otu a o nwekwazi ọzọ bụ na ọ bụ na di mmadụ wee nwụrụ nwunye ya wee jụ sị na ọ ma nkwa maybe na o nwe ka ụka fa si wee gwa fa akwakwana mmadụ akpụkwana isi emekwana nke a ọ na-adịkwa anyị ga-asị na ebe ọ bụ na ị jụ na ị ma nkwa di gị na ị- ọ bụ- ife a bụ nso obodo i mego ala obodo anyị ga-asị ka ị nọdụla onwe gị na ọ bụrụ na a sụpụ gị asụpụ na a gbanyebe gị agbanyebe for ka i wee nwee repentance ị chọpụta na n'obodo ọbụla nwe ka e si eme nke fa so ọ bụ na a gbanyebezie gị n'akụkụ a sị ndị obodo rapụgodo ya ka ọ na-emegodo nke ya n'uche nke ya ka anyị na onwe anyị na-emekwa nke anyị n'uche nke anyị maybe after due consultation after some period of time o nwere ike chọpụta na n'ife kwesịkwa ka eme mana akwụkwọ nsọ sị n'ife kwesị ka eme kwesị ka eme ya ọfụma so nke a bụsị ụfọdụ ndị a bụ nsọ obodo igbuzo na-asọ nsọ nwekwazi nke igbuzo na-eme so na-aka o si wee wee dị na obodo anyị a bụ igbuzo okay ee o nwee onye nọ gị n'akụkụ ka m jụkene ya nna anyị ukwu ya kọwara anyị onye ọ bụ afa m bụ mr uche ofili abụ m onye umuisọ onye idumu nwese to be precise from idumu nwese bụlụ onye umuisọ maka idumu nwese dị n'umuisọ umuisọ adị n'ime ezeagwụ one of the quarter making up igbuzo as a community ee o nwe ihe i nwe ịkọwara anyị gbasara igbuzo ee, ihe eji wee tụkwasị ya dịka akụkọ nwanne anyị nwoke dị na ịfụ ọlị na diọkpa anyị bịara bịa akagonu nka Yeah. na o mego okenye ọ bụrọ ihe niile ka anyị na ya ya-akọwazi due to ka O si bata kwụlụ. ee ka o si wee kwụrụ maka na ọ- ọ bago na nnukwu okenye kedu ihe i nwe ike ikwu gbasara omenala na ọdịnala dị n'igbuzo iji wee add to ihe nwanne anyị nwoke kwuru kịta nwanne m ekwusigo ife ncha and in the process o ji ekwu okwu o nwe etu o si tinyesi everything together o kwu okwu ifejiọkụ ifejiọkụ bụ pre iwa ji preparation for iwa ji and ọ kọwaa ndị na-emesi ifejiọkụ eze emesie ndị mkpalọ eme ndị mkpalọ mesie ndị mgbankpisi eme before the proper iwa ji and before anyị awa ji ọ be diọkpa ka wa si ga-ebido that is one of the omenani then another one bụ mgba must take place so ndị mkpalọ ndị eze emesie nke we o nwe mbọsị wa ga-agba mgba ndị mkpalọ mee o nwe mbọsị wa ga-agba mgba so those are part of our ways of life na igbuzo ebe and tradition nke bụ eziokwu itinye n'ife nwanne m a na-ekwu ọ bụ na a na-eme ifejiọkụ festival o nwegasị asụsụ ndị a na-asụ ọ dị dịka na ọ bụ ee asụsụ ndị mmadụ aghọtasịrọ asụsụ a a na-asụ for example a pụta a sị um, kpakpalude de De. kpakpalude de De. ọlụjide de De. That is. ah, That. Ọ na-ekwu ifo. ahụ dị mma dị dị ya na-aza ego dị ife ọ pụta bụ na mkpọmkpọ ọlụ the groups who have organized themselves to do all these um, peer group jobs in the farm they said they are not scared of job na after the job they are now happy that nni ife ọfụ na-eme gị na-abịa ọlụ fa alụ na yield produce and the work is going very fine in the farm and ụmụkwa ọzọ a na-abịa na-ekwu chakachaka n'enu gidigwom n'anị asụsụ a bụ asụsụ igbuzo ife ọ pụta bụ na ka esi eme ya n'enu ka esi eme ya n'anị ka esi eme ya n'enuigwe ka esikwa etu a na-eme ya n'ụwa a. that means that na ọ bụ a communal feast ka ọ bụ ka esi eli ife a n'enuigwe Jesus Christ na ka esi eli ya ka ka ebe etu a n'ụwa dịka ka esi eme ya n'enuigwe ehe ndị be anyị otego ife a eme ya ọ bụ na amụtara n'aka Jesus Christ ma ma ọ bụ ọ bụ na amụtara Ọ omebe- dịgo Chukwu ọ dị- ụka bịa. ọ- mụ agwa gị ọ sị na ka esi eme ya n'enuigwe ka esikwa etu a wee mee ya n'ụwa ya bụ chakachaka n'enu gidigwom n'anị so ọ bụ sọ asụsụ igbuzo ka o mee gị ka ọ bụ so ihe a niine na-agosi anyị na

ụgwọ ọlụ ị ga-ele- ị ga-enweta na iso anyị wee wee mee ofu ife a anyị na-eme bụ ọ bụ na anyị na-ekegodo anị anyị ga-ekenye yi Ahụ nke kenye ihe. anyị a ga-ekenye yi Yes. ọ bụ na a na-anụ nwaanyị anyị ga-eme gị anyị ga-akpọ yi eketesịa 2000 a ga-ekenyekwa yi 22,000 maka na anyị agụnyego yi dịka onye obodo ọ a feast anyị ji amali ndị anyị na fa akwụ ekwo na ndị anyị na fa na imere ọ gịnị na akwụlọ and and a, a, a quick one to that that is why i want to choice school na igbuzo dị unique on that area oge mbido bịa bụ igbuzo onwe nwa- onye nwoke nwa a na-akpọ Diọkpa agba oge I don't know if it happens in other places anyị chọọ ịza izu I'm talking of family meeting ọ na-adị na n'isi oche ọ dị na diọkpa dị na ọ dị na anyị adị asị na ọ bụ excuse me onye anị mmadụ like my brother said o nwere ike si get ife o mesi na that quarter

So, in support of what he has just said, Igbuzo is an hospitable town. Give it to them. Igbuzo ka m fụ na ị chọọ igbu ugbo ị bịa one man task because the land is there wee nye ka i gbue ugbo ọ bụ na ị kwọcha aka aka gị ọcha so that is in addition then o nwe another thing m kwudokwe bụ nsọ because you made mention gị bụ nsọ anyị gị bụ tradition anyị ee eyi eyi Mm, rabbit rabbit that's the local one because o nwe oge anyị na-agba ife anyị ma as rabbit bụ nke ntinye na anyị adị eli ya n'Igbuzo
em, dịka kwosiwe wee kọwa ọ bụrọ Igbuzo niile na-asọ eyi ka ike ebe o ji dị dịka na Igbuzo niile na-asọ eyi bụ maka na a particular quarter a na-akpọ ndị Ezukwu na-asọ eyi based on na a na-akwanyalụ eyi ugwu very well that during the war this animal helped them a lot to cover their footprint so a na-akwanyazili ya ugwu because of intermarriage ị ya anụta na onye Ezukwu onye Ezukwu ga-anụkwa di na be gị so ọ bụzịa na ị nụtazị onye Ezukwu because of that love i soluzi ya wee sọba ife ọ na-asọ kama na ọ bụrọ na Igbuzo niile na-asọ eyi no na a na-eji ya na-support the motion of ndị Ezukwu n'ebe ọ bụ na unu na-asọ and anyị na-anụkwa anyị na-anụkọlị ngwanụ ka anyị kwanyalụ unu ugwu ka anyị respect ya your values so ma ọ bụrọ na Igbuzo niile it's only one quarter na-asọdebe that um, eyi na onwe igbuzo mmemme
o nwere mmemme n- unu na-eme ndị isu ị na-abịa o nwere mmemme ndị isu na-eme igbuzo ọ na-eje um,
like um, the traditional Highness of this town, Obi Professor Louis Chelunor Nwaoboshi, ya bụ the Obuzo of Igbuzo, ya bụ the frontier, the number one citizen n'Igbuzo, ma ọ bụ na government recognized by government then mana ọ bụ na by tradition number one citizen abụlụ Diokpa so they intermarry ọ bụ na Diokpa bịa na culture ọ bụlụ number one citizen ọ bụrụ iji ife oyibo the royal highness yeah. will be the number one citizen like we are told o nwe some festivals isu na-eme anyị na-eje the last ofala obi professor louis chelunor nwaoboshi mee he invited the prince uh, the royal highness from isu land they were here to commiserate with uh, him and also wish him some congratulatory message. So, anyị na inter exchange our values o nwe. The last um, ịkpọbata Diọkpa by uh, Diọkpa is uh, Umueke. Yes, um, that is uh, Obi Nweke. Obi Nweke. You can see so many prince, king from Isu land. They landed, they were here. But now they're very happy because some of the things anyị na-eme eh, ka fa na onwe wa they make on the other side. Ọ dịzi ka another quarter of Isu land carved out. They, they were very happy and relaxed. Obuzo was there, and other Obis were there. Thank you. So, o nwere ihe m chọrọ m chọ ka anyị ji wee mechie okwu anyị a. maka anyị akpatugo nkata ebe ọ dị ile Okay. asụsụ ọ na-abụ dịka a bịa n'igbuzọ na o- eh, a fụ onye anambra onye si imo a sị ya nwa onye igbo or onye anambra fụ onye igbuzọ ọ sị onye ofe mmiri kedu ihe i nwe ikwu gbasara ya Ah, ife m nwe ikwu na ya bụ na igbo niine bụ ofu so far anyị na-asụ nnụa ndewo anyị ncha niine bụ ofu dịka ị fụrụ na igbuzọ ka anyị nọ na na-asụ igbuzọ ọ bụ na ị nekwa anya na isu land the difference of the language ga-adịbago nwa obele ọ ma dịkwa ka o si wee dị na that place because of um, urban shift ụfọdụ ndị abịago n'ebe a solo anyị na-emekọkwa ife ma anyị na anyị igbo niile bụ ofu o nwe ndị na-asị eze obi ife a niine bụ ofu ka wa niine mee gịnị ka wa niine bụ so igbo niine bụ of- otu otu ife ka anyị- anyị bụ kama na igbo na-asụ n'onu n'onu ọ ya bụ ife dị n'ime ya Ndewo. Onwe ndewo. Em, maazị uche ofili Ofili ya. o nwe ihe ị nwere ikwu na nke a
ee ife m chọ ịgwa ụmụ nwanne anyị ma onye anambra ka ị bụ o, or ị sị na ị bụ onye imo steeti o or ị sị na ị bụ onye ebonyi steeti or onye ndokwa or onye agbọ ife m chọ ime ka wa mali bụ na anyị ncha bụ ofu igbo ka anyị bụ na-asụ igbo and
anyị ga-anwa ike anyị ịfụ onwe anyị as ofu because that is the only way anyị nwee ike nweta ife anyị chọ na anywhere anyị fụ onwe anyị anyị na-separate onwe anyị na abụ m onye agbọ abụ m onye igbuzọ abụ m onye Anambra anyị ama nwe ike nweta anything but anyị fụ onwe anyị as ofu onye Igbo anything anyị chọ anyị ga-enweta ya n'ịtụkwasị ọ bụ na i je na higher institutions mụ na onwe m bụ a product of Delta State University currently running my masters but when I was there mụ bụ the president of uh, Anioma student National Association of Anioma Students. Na that place, you find out that na anyị na-inculcate values of Anioma na our schools. We were able to bring Ndokwa together, Aniocha Oshimili together, Ika together under one umbrella. Anyị enwe eze anyị dịwo, anyị enwe ọmụ anyị enwe iyase anyị enwe odogwu ị fụga na ife a niile anyị na-eme gosi na anyị bụ anioma na-eme ofu ife o nwekwazi ndị a na-asị association of eh, eh, Ib- em, anambra student eh, imo student e nwekwa another umbrella again national association of igbo students under one umbrella anyị abịakwa ị fụkwa na okpu ododo